dutigi dɔ kɔni bɛ an bɛ se k'a fɔ ko nin ye terorisi de ye koyi madu mayiga ɲama a filɛ nin ye k'a denmuso de ko o bolodenkɔni kumaba ko o tigɛ ten cari k'o sabu kɛ k'o ye pɔmu ta k'o dun k'a sɔrɔ o ma a sara ale la ye nkɛ pɔmu dama pɔmu nin ye terorisi de ye pɔmu dama pɔmu a bisimila dɔrɔmɛ bi saba bi naani mugan i bɛna ye k'a fɔ ko nin dutigi in kɔni a ye nin kɛwale de ta k'a denmuso kɔni k'a sɛgɛrɛ koyi nka n'a jara a na se fila sɛbɛnnikɛla ko a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko ka gɛlɛya ta ka denmisɛnw k'u sɛgɛrɛ madu mayiga ɲama fɛn don fɛn min ni an ka jamana ani a dɛmɛlikɛlajɛkulu kɛn bɛ ka a sɛbɛkɔrɔ kɔn a ko n'i dun y'a jateminɛ k'a lajɛ dutigi dɔw kɔni olu ta kɛn bɛ n mago tɛ a la a ko min ye bagineda kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya bagineda sigida min bɛ n'an k'a ma village de tanima mm, mm. village de tanima mm. ale ye dugu ye n'a bɛ bagineda mara a b'o o fɛ a nana ye k'a fɔ ko min ye nin dutigi in ko a ye nana a denmuso kɔni nin k'o tɛgɛ denkɔni ka a tigɛ ten cari a ko ko n yɛrɛ kɔni ko a kɛra cogo di ah. a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ tigi kɔni a bɛ na ni pɔmu de ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na mhm. n'a bɛ na denbaya kɔni na a ni pɔmu caman a ni o de bɛ na a ko nin don nin kama a nana ni pɔmu caman de ye pɔmu n'a nana a bɛ bɛn den bɛɛ lajɛlen kelen kelen kɔni o ma a ko waati min na min ye den bɛɛ lajɛlen ye pɔmu kelen kelen sɔrɔ pɔmu tɔ minnu na a bɛ yen mm. jaja o jate kɔni o dɔn bɛ cɛkɔrɔba fɛ mhm. sɛbɛnnikɛla ko a denmuso kɔrɔbalen san tan ɲɔgɔn na eh, madu mayiga ɲama o de nana pɔmu den kelen kɔni o ta ni ko o manje a ko waati min na cɛkɔrɔba kɔni nana a ye ɲininkali k'o kɛ jɔn de ye pɔmu ka ta eh, jɔn de ye pɔmu ka ta maa ma kuma jɔn de ye pɔmu ka a ta maa ma kuma a ma ɲɛ min kɔ a gɛrɛla denmuso kɔrɔbalen yɛrɛ la a y'o ɲininka k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ e de kɛn bɛ ka pɔmu kɔw ta a fɔ n ɲɛna ko n tɛna foyi k'a k'i la e ala aa madu mayiga ɲama a ye finangani a y'a hakili suɲɛ awɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye npogotigini kɔni nana a yira k'a fɔ ko siga t'a la ale de ye pɔmu in kɔni ale de y'a ta koyi wa ale de ye pɔmu in ni ka a manje hmm. o yɔrɔnin bɛɛ hmm. i b'a ye k'a fɔ ko nin terorisi dutigi terorisi madu mayiga ɲama a filɛ k'a den de tɛgɛ ka kolonkalan kɛ ko o tɛgɛden kɔni kumaba ni k'o tigɛ ten cari e ala nka a y'a bɔ ne han nin tɛ terorisiya ee ala nin ye terror de ye o ayi bon nin dɔw filɛ nin ye n'i y'a jateminɛ a dimi kojugu ye kolonkalan ta mais est-ce que a kun hakili b'a la ko a bɛna tigɛ wa k'a ka baara don a ka baara don ɛ k'a ka baara don ɔ k'a ka baara de don bisimila sɛbɛnnikɛla ko a ko n'a dun ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye a ye funangani tɛgɛ k'a tigɛ ten cari funangani ni kule kɔni o de bɔra kɛnɛma waati min na ani kule kɔni bɔra kɛnɛma ani mun ye maa fila bɛnna n'o bɛ kamalenkɔrɔ fila kofɔ kelen ye lakɔli mɛtiri ye olu ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ka bogotigini sɛnsɛn ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la n'o bɛ centre de santé communautaire n'o b'o kofɔ a selen dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw fana y'a fɔ k'olu bolo kɔni tɛ maga a la abada maa mun kɛra sababu ye ka nin gɛlɛya k'o lase a ma fo polisiw walima gendarmew de ka sɛbɛnfura nin k'o bila ka na olu tɛgɛ o bɛ sɔrɔ ka da npogotigini kan sɛbɛnnikɛla ko waati min na u b'o la dutigi kɔni ani bada bada bada de nana don min ye dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ a ye n den di yan a ye n den di yan a ye n den di yan jaa jaa waati min na a bɛ ka den kɔni k'o salo ka taa n'o ye maa dɔw kɔni bɛ o ye nin ko in kɔni k'a filime Umaru Mayiga ɲɛma ko in kɔni filimeli olu taara da mun ye Bagineda zandarmeri kɔni olu ɲɛkɔrɔ eh, a da olu ɲɛkɔrɔ eh. olu y'a jira k'a fɔ nin ye fɛn ye fɛn mun ni a tɛ se ka ɲɛ abada abada olu ye wuli ka jɔ k'o bila sen kan ka taa dutigi kɔni ni ka tɛgɛ k'o ta ka da a kan ten cari an bɛ don min na komi bi dankɔrɔba in kɔni mandat de dépôt o ta an bɛ ka di a kan a ko mun ye kibaruya dɔw y'a jira k'a fɔ eh. ko nin tɛ cɛ in nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye koyi ko sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ko n'a b'a ka denmisɛnninw k'u corriger ayiwa Umaru Mayiga ɲɛma a bɛ nin de kɛ denmisɛnninw na n'a ma mun tigɛ n'a m'o tigɛ a b'i kunkolo fan dɔ tigɛ n'a b'i b'i kunkolo fan dɔ tigɛ a b'i bolo fan dɔ kɔni a b'o tigɛ a kɔni y'a jira k'a fɔ mun ye ɔkutɔburukalo tile mugan ani kɔnɔntɔn n'o ye Eh, bi yɛrɛ ye k'a y'a mɛn k'a fɔ ko hali a den dɔ fana bɛ yen ko o bɛna taa seereya ka t'o kɛ koyi tiribinali mɔgɔw kɔni bɛ ka wele bila o ma k'o ka na seereya kɔni ka n'o baara k'o sigi sen kan a ko siga kɔni tɛ fɛn mun na den ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen laban k'u na segin u baw ma koyi o sabu kɛ nin cɛ kofɔlen yɛrɛ mhm. ani muso ninnu bɛɛ lajɛlen faralen don an bɛ don min na bi a banna denw tun bɛ ale yɛrɛ ka mara kɔnɔna la kosɛbɛ nka nin mun kɛlen filɛ a siga t'a la den ninnu bɛɛ lajɛlen na tɛmɛ u baw ka mara kɔnɔna la